aa kalata yochoka kumudzi kumalawi Obwande mukuti chani achimwene ndinacho chikhulupiriro chonse kuti zanu zonse kumeneko zili bwino ifetu abale anu kuno kwanu ku nyasalande sikuti be tikudandaula kwenikweni zonse zikuoneka ndithu kuti zili bwino Masiku ndi omapita basi. Kudandaula monga muja n'daakuuzirani muja achimwene sikuti be kungatipangitse kuti zinthu zina zake zisunthe m'moyomu. Njala ndiye eh! Ndi momwe muja ndaakufotokozerani muja achimwene. Yavuta koopsa. Ndipo kunena moona mtima, mpakana pano sitikudziwa kuti kodi zinthu zitithera bwanji. Ngakhale mwina Pakhoza kukhala nkhani zodandaulitsa pakati pathu, bwanji mundilole kuti ndikudziwitseni be za nkhani yabwino ija, chombo chija cha pamsewu, basi mbambande kwathu konse kuno, nambala wani, ya khweze, ya ofo-ofo, tsopano yayamba kuyenda pakati pa Blantyre ndi Mangochi. Atiganizira koopsa. Mtunda umenewu umavuta mayendedwe kwambiri, koma tsopano panopa kuyambira lero kwabwera khweze blantyre mangochi basi malo okwerera ku mangochi ndi pa mponda Total filling station ku mangochi uko kodi paja umafuna utadziwa zachani kodi za nthambi yoona zakuchuluka kwa katundu amene anthu ali naye kuti zinathera pati ah mwene nyasalandetu kuno zafika pa tiyeni tizingodikira basi tsiku limene dzikoli adzatiweruzepo koma simungakhulupirire kuti mavuvu onse aja adalipo kwathu kuno pa nkhani yoonetsetsa kuti adindo sakupeza chuma chimene sanachikhetsere thukuta nkhani imene ija yonse pano tidasiya Tafikano poti aliyense akupanga zimene zikumukondweretsa opandanso kumauzana kuti ayitu koma auje zikuoneka kuti ayi akuwafufuza. Ukadzangomva kuti auje akuwafufuza, dzaiwaleni nkhani imeneyo achimwene. Kwathu kuno tikafuna kuthetsa nkhani timabisalira kuti ayitu ameneyo tikuwafufuza. Ukadzangomva choncho udzangodziwa kuti a ikathera m'mapenate iyi basi nkhondo yolimbana ndi kusakaza kwa chuma kwathu kuno achimwene ndikukuwuzani hmm. kalekale lomwe tidasiya sizikuyenda amwene ndipo mmene tikuchitira zinthu zathu a kaya amwene ndikudziwa mudzikhala mukumadzifunsa kuti kodi Obwande chakupangitsani ndi chani kuti lero mungofikira kukamba nkhani imeneyi poyerayera ndi chani kwenikweni I, Amwene, ndimamva kuti munthu wamkulu akupitanso kunsuma kukapondaponda ku America kwawo kwa abulazi Mr Green Card. Talankhula kwambiri. Ayi, achoka bwanji nthawi ino? Zinthu zikuvuta. Achoka bwanji mafuta akuvuta? Ndiye tokhaso tikumayankhana kuti koma kodi ndiye hmm, akangokhalaso ndiye zitithera bwanji? Kodi zinthu zisintha chifukwa tangokhala? Njala ikabwera sitimapita ku Nsuma kodi kuti ana adye? Izozo achimwene ndidzakamba nthawi ina ake koma ndimangofuna ndinene kuti kuyenda ndiye tikuyenda, kusakasaka chuma ndiye tikuyesetsa yakaliyakali kukagwada kwa azungu ngakhale azitiuza zombwambwana tikumamvetsera ndithu koma zonse zimene tikumapeza achimwene zikumalowa m'matumba obooka amene sitikufunanso kukhala pansi kuti tiwayang'anitsitse kuti zikuyenda bwanji kwenikweni. Kwathu kuno nkhani yosolola ndiye ee achimwene, yafika povuta kwambiri. Anthu akupakula osati masewera. Ndalama zikuvutazi ena ake sizikuwavutansoyi, kumachita kudabwitsa mwamva inu? Kwathu matumba athu ali ndi zibowo zibowo ndalama zikagweramo zimangopitilira achimwene chiyambireni nthawi ya amalume chempando atsogoleri athu amayenda kwambiri kumanena kuti amakatipemphera thandizo kwina kwake kuti tichoke mu umphawi wadzaoneni koma pakupita kwa nthawi umphawi umakhala wafika pa chiindeinde kunkira nkira kukhodzokera Maulendo amayendedwa ndithu. Ayi boma lakuti latiganizira mwakuti. Ayi koma uja atipasa thalakitala lolimira. Koma simungakhulupirire kuti pakupita kwa zulumika timakhala tilibe choloza chilichonse kuti ndiye mtundawu tayenda bwanji. Ndife fuko lomvetsa chisoni, fuko limene timakondwera kwambiri ndi kupempha koma tikapempha zinthuzo sitizigwiritsa ntchito bwinobwino. Timayiwala kuti ndife opemphapempha ndipo timayamba kukhala pa chintambasale chodabwitsa. Achimwene, mmene ifeyo tidayambira kupempha, kukadakhala kuchita bwino mmoyomu ndiye kuti bwezi tili olemera koopsa koma aah zero peresenti. Tikapemphapempha timadzalongeza mmatumba obooka, anthu ndalama zija ndikumachita nazo chinkondwa opandanso oyang'ana kuti kodi akuluwa katundu amene ali nayeyu Ndi ochuluka bwanji? Anamupeza bwanji? Nthawi yayitali bwanji? Ndipo amapanga chiyani? Tinawo madolo a m'bomama, amwene, anthu a pakamwa pakuthwa kwabasi, odziwa kupempha, woti akamafotokozera mzungu mavuto athu, mzunguyonso ndikufika pomva chisoni kuti, A, ayi, manyasawa, apatseni kenakake akathandizike. Koma ndiye zikangobwera kuno ndalamazo, ngati zimaoneka? n'chinkondwa basi kumakhalira m'mabalamu aye aye aye ah, ndimafuna kukondwa tsopano mukufuna kukondwa ndi ndalama zochita kupemphetsa ulendo uliwonse akamabwera kunsuma kumakhala kulengeza kuti kumene tinapitaku tapemphako chakuti ndipo tapatsidwa chakuti koma kuti tilondoloze kuti kodi ndalama tidakatenga kumene kuja zija zagwira ntchito yanji hayi ndithu timakhala taponya m'matumba koma tsopano obowoka awomola mabwana kumtundako akagula matumbi akukadya ndi ana awo kunyumba kwawo kwa zirimika zochuluka anthufe takhala tili pa umphawi wadzaoneni ngakhale chaka ndi chaka timapita ku UNGA kukapempha kuchita kututana chigulu mafumu makanja wathu bwana gavanala nthawi yayo mpaka timanyamulanso anyamata odzidzoka utoto anyamata onyamula chithunzi cha bwana pamutu anamwali a msangulutso onse tutuwiri kupita kunja ndiye amakhala atanyamula bakha awo bufa bwakuno mandanda ngumbi makaka kumakadya kumeneko Mu zonsezi achimwene, tikadakhala kuti ndi ife anthu amene timatsimikiza mtima kwambiri ndi kumalondoloza zonse zimene tikupeza, bwezi pano tili makhumutcha. Koma kwathu kuno aliyense amakhala kukokera kwake achimwene. Ukasuma chakudya nkudzaponya m'thumba lobowoka, zotsatira zake kumangokhala malo amodzimodzi omwewo. Ndalama zimene zimabwera kwathu kuno bwezi titatukuka kalekale. Ndalama zimene timatolera kudzera m'misonkho mwathu momuno ndi zambiri kwabasi bwezi titatukuka nazo kalekale koma ee kuba manyasa kuba ndalama zimene zayikidwa mu thumba kuti zigwire ntchito pachaka zosapyola theka zokha ndi zimene zimagwira ntchito yeniyeni zinazo makosana amatcholera mthumba amwene nchifukwa yake kwathu kuno kuli anthu olemeretsetsa kwambiri komanso osaukitsitsa kwambiri phompho limene lilipo pakati pa osauka ndi olemera ndi lalikulu kwabasi Aujeni aja pano ayamba mpakana kumakabisa ndalama kunja kwa dziko lino. Zachuluka kunoko, angayambe kuwatulukira. Ndiye bola anitu azitiuza achibalefe, kuchitira pa mawa zina zake zitati zachitika. Ndalama zidzavuta kukatengako kunjako! Ifeyotu obwantasa ndi tinzeru tathu toperewerati timati, kwathu kuno, titatseka maenje onse amene alipo bwinobwino, ndalama zimene timapeza ndikumagwiritsa ntchito yake bwinobwino, kubwerako Sitimadzakhalanso tikumayenda ngati Fazala Khirisimasi kuchoka m'dziko ili kupita dziko linalo kunka tipemphapempha mpakana kumapatsidwa maudindo ngati akuti takusankhani kukhala tchamani wa maiko osaukitsitsa kwambiri, ife ndikumakwera ndege tili mwee kupita kumisonkhano kumakajambulitsa timvekere tchamani ineyo wa maiko osaukitsitsa. Eish! umphawi koma tidzichita nawo manyazi amwene zoyenera kuchitika kuti tituluke mu umphawiwu kumazidziwa ndithu koma chimangodabwitsa anthu omapanga zosemphana si minyama imeneyi amakupatsa moni ambasada wa tp mazembe kwathu kuno ku nyasalande uambasada umakupatsa anthu watabwera kuti adzaphe m'bale wako ndi chikwanje german wasowa bwanji Ei, kaya mwene life ili ntchoncho basi long live obwantasi ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi